arọbinagụ ewu mmụọ na nnụ mmụọ anyị sọsọ ọkụ sọrọ ọkụ onye ọkụ nyere ọkụ ya na-emekwa ewu ka ọ dị mma anyị sị na onye ọra jiri ogbu na onye a ga-aṅụrụ udo ya ka anyị na-ekwu okwu ya anyị sị aja anaghị egbukwanụ udele aja ajọ mmụọ na aja ajọ mmụọ na aja ajọ mmadụ ama egbu ya na ọ ihe a na-ekwu okwu ya anyị sị ọlụ a lụrụ tata na ọ gazigwe ọ gazigwere nwoke ọ gazigwere onye ji maka ya wee mee dịka ọ ya afụ n'ije ụwa ya ọ gazi ọ gazi ka ọ na-afụ n'ije ụwa ya

ahịa ọ na-azụ asị m ahịa na-azụ okeke na okoro na okafọ na okonkwo ndị na-arụ n'ọrụ ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ndị na-arụ ọrụ ndị na-eme ihe ọra mere ha ji enweta ego asị m anyị na-ekwubi okwu n'ụbọchị tata uchi anya eke ka ndị uwe ojii na ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ ga-enwe n'ebe ha nọ iruba dịka ọhịa onye ọ na-afụ ide ọnwụ dị amusu ọnwụ na amusu okeke na okoro okafọ na okonkwo iri o lite wụrụ amusu na ọ pụta wụrụ amusu asị m iruba ha ọhịa ọ ihe a na-ekwu okwu ya tata asị m otu ahụ kwuru ka ọ dị na ha na n'ụbọchị anyị sị na agwọ ere kwa na ugwu dibịa anyị sị ọgwụ a dị ka anyị si were kwu hmm? ka a si kwu ka ị ga-esi were ị ga na-ekute agịrịfụ na-ekute ego igwe na-eweta udo na-eweta aṅụ na-ewepụ nsekere na-ewepụ ọdachi na-ewepụ ihe isi ike na-ewepụ nsekere na ọfọ ọ ihe anyị kwuru na asị otu anyị kwuru ka ọ dị n'ọfọ a sị na agbakata awara afa na-agba ere ụkwanụ n'ọkwa agba etu ma agbakata awara afa na-agba ere ka a na-ekwu maka achụkata awara aja na-achụ ere ka a na-ekwu maka ya agwọkata kwanụ ọgwụ na-agwọ ere ka a na-ekwu agwụ maka a na-ekwu maka ya agwọ ere ka na ugwu dibe na ike nga dibe bụ n'ọgwụ ọgwụ ya na ugwu dibe bụ ndị ọ gwọtara ndị ndị ndị ndị ọ gwọtara gwọtara ọkwa ha ọkwa ndị nwụnara ya n'aka anyị wee na-asị ndị a na-emere ihe na ihe ọma ga-adịrị ha udo ga-adịrị ha ọganihu adịrị ha Alụ- a- a- ọgụ ọgụ mmụọ na ọgụ mmadụ ama alụ isi ha ọgụ ọra ha na-alụ mgba ọra ha na-agba ha ji wee chụta ihe ha na-eri ọna n'aka nri n'aka ịkpa ọda anya ọwa anyanwụ na nwa asị gị ọgụ ike nga asị ihe anyị kwuru ị ga na-ewetara ha na-achụrụ ha ajọ mmụọ na-achụrụ ha ajọ mmadụ na ọ ihe a na-ekwu okwu ya otu a kwuru ka ọ dị n'ọfọ na ya na-anụ ụbọchị na igbo jiri biri onye ga anaghị efu na mba nwa agụ anaghị ata ahịhịa ejikwarọ nwa dibịa ele mgbọrọgwụ asị ndị ọra a na-alụ ọrụ okeke okorie okafọ okonkwo asị unu gabara ha ọgụ na eke gabara ha ọgụ na orie gabara ha ọgụ na afọ gabara ha ọgụ na nkwọ ọ ihe anyị na-ekwu okwu ya ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya anyị kwuru na aja adịghị egbu udele asị aja ajọ mmụọ ajọ mmadụ na-achụ ama egbu anyị ama egbu ndị na-eje ozi ama egbu ndị na-arụ ọrụ ihe awele ka ha ji ahụ ihe ọma ka ha ji ahụ n'ọ ihe a na-ekwu okwu ya udo ka ha ga-ahụ n'ọ ihe a na-ekwu okwu ya anyị sị ndị otule ose na ndị otule ogere tata ka echi ha mma n'ọ ihe a na-ekwu okwu ya ndị na-ebu anyị nke anyị na-eme ndị na-ekwu okwu nke anyị na-ekwu ndị na-eme nke ndị na-ekwu nke anyị na-eme asị tata ka echi ha mma arọbinagụ o ji isi eje ọgụ n'ọ ihe a na-ekwu okwu ya Gawa na-asị na ebu asị na ebule na-akeketa ọgụ laba azụ ị ga na-agara ya ọgụ na afọ na-agara ọgụ na nkwọ na-agara ọgụ na eke n'ọ ihe m na-ekwu okwu ya n'ụbọchị isi isi isi isi atụ ada atọkwa n'ọgbọ ọgụ asị m biko gbo isi ebule ada atọkwa n'ọgbọ ọgụ asị m biko gbo ọgụ jebe ọgụ n'aka nri jebe ọgụ n'aka ekpe jebe ọgụ na ọda anya ọgụ jebe ọgụ na ọwa anya jebe ọgụ n'elu ụwa jebe ọgụ n'azụ ụwa ọkwa n'ọnụ dibe ka o biri ọkwa n'ọnụ ofeke na ọhịa anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị tata a sị otu anyị kwuru ka o ree n'Eke ree n'Orie ree n'Afọ ree na Nkwọ ree n'ahịa na anọ ụbọchị na anọ Igbo jiri bido ihe na-ekwu otu anyị kwuru ka ọ dị ngwa jebe gwa mmụọ jebe ga-eme ihe anyị kwuru ahịa na anọ ụbọchị na anọ Igbo jiri bido ọ gazigo